moni kungocheza ka fast fast you know mwina munatolera kale kuti ndimazitsataso za ku za music industry kaya movie industry za ku you know za hollywood chanchani ndimazitsata koopsa moti apa panditati ndiyambe kurapa inuyonso kudabwanso kuti hey koma okay just wanted to say something good something quick kunena kuti you know what nthawi zambiri zinthu zambiri zimakhala zovuta in life right kugwira ntchito kulimbikira kumachita phushi chilichonse kumaoneka chovuta chani you know that is just moyo ukati moyo you know timalimbikira pena zimalimba zimavuta koma we keep trying eti kungofuna kulimbikitsani kunena kuti keep trying keep going mukupusha zikusuntha chifukwa chonena kuti anthu timatengeka tiyang'ana tv tiona ena ake pamene pajapa akuonesa akuflasha life yawo mawochi odula anthu akuvala mawochi okudula manyumba odula dzimagalimoto za mitengo yodabwitsa ija kuti koma wow I'm talking about anthu aku hollywood in case kuti ena angamve kolakwitsa kuti kumakuonetsani lifestyle ija yonena kuti wow eti koma you ask yourself kuti kodi zinthuzi ndi zenizeni what did they do to get those things eti ena amakhala kuti agulitsa miyoyo yawo agulitsa mizimu yawo ndipo akupanga zinthu zoopsa kuti akhale ndi zinthu zimenezozo and on top of that zinthuzo si zawo si zawo chifukwa chonena kuti nthawi ina iliyonse eni ake awapatsawo akazifuna amazilanda mukuziona zomwe zikuchitika ku hollywood ndipo zakhala zikuchitika sikoyamba eti ndiye kungokhala kuti tiziyamika moyo umene tili nawo you know tikuyesesa yes we are pushing eh zomwezi za zochepa zomwezi zigege zomwezi tikadya nkukhuta eh? kaya timwera tiyi kaya timwera thobwa nkugeya ugeya mtima uli zii wadya zako wadya zako mukagona kumalotaso tulo nkonono mpaka kudzuka mamawa ulendoso again kaya mukagulisa zinthu zanu kumsika kaya mukalima koma as long as you're pushing mukulimbikira kumbali yanu mukupanga khobidi lanu chilichonse mukupanga chanu its legitimate eti nkumagona ndi mtendere wanu ndi chinthu cha mtengo wapatali eti anthu enawa amapezeka kuti akupita mmene muja ma industries ngati amene ajawa ndi zolinga zabwino koma akapezeka kuti awapanga compromise ayika mu situation yoyipa asayinisa ma contract oyipa kuli ma contract oyipa onena kuti anthu ambiri amene mmaonawo akuflasha zinthu akutani ndi akapolo ndi akapolo akupanga zinthu zoti sangafune sakufuna eh? nkumadabwa kuti akuti uyuyu amakhalira chamba mutu wake ngosayenda angomwa angosuta chamba inuyo mumadabwa kuti koma munthu ali ndi chilichonse chomwe amafuna chomwe akukhalira mu chamba nchani nchifukwa chonena kuti ndi kapolo wa wina wake chilichonse chomwe akupanga sakufuna akuwauza kunena kuti ichichi mupanga muse- muse- mufune musafune pamene enafe tikamaona iyi kumasirira ine nkanangokhala ngati awo ine nkanangokhala ngati awo ayi ndithu ndi akapolo a anthu ena ake ndi akapolo a ma contract ena ake oyipa chilichonse chomwe akupanga akuuzidwa kuti upange ichi ufune usafune kenako tsiku lina mudzangomva zoti iye akuti achita overdose anasuta chamba chambiri achita overdose atani afa anatere afa akuti azimangirira inu mumadabwa kuti zatani koma anasainira moyo wawo zonse zomwe zambiri osati zonse alipo ena amapanga zolongosoka eti zabwinobwino za nomo koma ambiri ndi ma sell out mm? nde kungonena kuti osamakhala ndi mtima choti akuti aja no no no aliyense pa level yake aliyense pa pace yake pamene mulipo tiyeni tizilimbikirani chomwecho kufikira tifike pamene tikufunapo eti pabwino kunena kuti aa sustaining life mu njira yabwino kuti ndikutha kugula chakudya ndikutha kulipira renti kaya ndamanga nyumba yanga kachani aliyense pa level yake as long as mukhale otani osangalala koma izizi zomaona ngati kuti anthu amene akutere akutere zikutere amene akuwala kwambiri akung'wanima mmatelevizionimu bodza lokhalokha limene lija zambiri nzabodza ndipo mutati muone ma background stories a anthu ambiri amene ali mzimene zija zija mukhoza kukhumudwa tiziti tikadya chigege chija kunyema nsima ya mgayiwa ija ndi kukupa therere lija tizichita kuti tikudya mwamtendere anthu ena sakugona tulo koma inu mukamaona tikamaona zili ngwani ngwani ngwani ngwani ngwani mavuto okhaokha so tiyeni tiphunzire kumayamika zomwe tili nazo panopo ndinapitapo ku ukwati ine kalekale ndili mwana ku ukwati kumudzi kwathu kumudzi kwanga kwathu kwinanso ndi ku dedza kunali ukwati ukwati wake anthu uja okwera njinga kupita ku ukwati njinga yakapalasa ija madzulo ake kunali dansi ndikati azimayi amavina atsikana amavina ifenso tinkavina nawo sa teenage ndi zina timavina nawo koma anthu akuvina pamene paja inuyo akati nsanje ndilibe koma mtima umandiwawa wawawawa akatero tikuyimba gesha tikatero kuyimba koma nde kunali kuvina koma anthu kusangalala anthu akumudzi kwenikweni kumudzi kwenikweni kuja but i tell you ali ndi mtendere more than anthu amene amaoneka amene ajawo ali nchilichonse anthu okhala ndi chimanshoni chinyumba cha zipinda 16 mabafa 8 oti mbali inanso ya nyumba sanayioneko yanyiyachewo koma awawa amene ajawa akuvina nsanje ndilibe koma mtima umandiwawa aja amene ajawa ndi amene ali ndi mtendere osamanyoza position yanu you're in much better position than anthu amene mukuwaona ngati ali pabwino sometimes tiyeni tizipitiriza kulimbikira komanso tizikhala oyamika chimene tili nacho zikomo